o nwere nwa nga anyị mepere one lady business ha alụbe the girl ebe ka ọ mgbe o mepere the business that girl was doing well ya the girl abezie ị ma love na-efe ebe efe ọ na-ahụzi the girl ọ na-ahụzikwa the thing ọ na-ahụbu mgbe ahụ ya bezie na-akụpụziri the girl akụpụrụ the girl abịawo na pack ya ngwongwo niile na shop pack everything lock shop ree the thing auction onye chọrọ azụrụ onye ọbụla bịa zụrụ nụ

anything relationship or relationship ị lega anya na ọ ga-elead to marriage my brother ihe niile a wụ ihe nọ n'aka chineke mgbe ị ga-ekpere gị kpeele chineke sị ya nye gị nwunye nke gị onye nke gị because ya nye gị onye nke gị nwere conscience ọ ga-emefu gị such a thing a girl nwere conscience wey God sent to you as a wife to be my brother ị ga-emepechara ya business ya turnọọ gị down because ọ turnọrọ gị down because you make a wrong choice

enwee m setback so m bịa lee anya with the type of a eh, eh, oh, oh, oh, a lady my wife level ọ nọ mgbe ahụ ọ na-ejiri ọ na-ejiri maintenance maka ọ mara mma topu etopu so m elecha ya anya sị okay ebe m nwere setback na bi m akpọketa ya sị ya nne ya gasị I don't think I will continue with this because ka m zọwagodi onwe m for now business m nwere otu o si mege nwaanyị mebisina m ọnụ sị m na ọ wụ ego m ka ya mege ya and that is the reason why me were last card my late dad can bear me witness

buru ihe niile ọ zụrụ gị ga ka o rewe yes nke nwoke nwere right o mewere enyi na gị mme mepere gị shop mere gị ihe niile business na-aga ma gị wụzie dị gị adịghị interested gị gaa gbape shop ya buru ngwongwo niile nọ gị arị ị ghọta okay my brother okay awọtala m nke ya yi akwa ọkwa ihe na-eji akwa gị bezọ na gị

are you getting me my dear brother ọ wụ na ọ wụ ọkụrụ gị na ya abụọ anọ m in support sị gị jee sị ya nyeachi gị ihe ndị ahụ ma ọ wụ ahịa i meperele ya ka ị gara ọ ta ịrụ akpana ya ọ wụ eziokwu na unu emeghị hụ trade by barter but let us tell ourselves the truth ọ wụ ya mere ihe ọ bụla ị ma ị ga-emere nwaanyị di ya si chekwenụ ntị ị wụ nwoke ị wụ nwaanyị ihe ọ bụla ịma ị ga-emere nwaanyị more especially ụmụ nwoke anyị and ị ma na nwa ahụ ruo echi sị gị na ya achọzighị gị ike itinwuli ya emekwurela ya don't involve yourself because na ị nyechara mmadụ ihe jenawa hụ ya anya at the least always always see yes for- eh, eh, ụbọchị ị bara na ime ebe m na-ekwu n'uche m nwa ọbụla na-anụ

ọ ya eburu akpa gbakwute gị sị gị bebi m nyenụ m ihe ri ụta biko lekwe ana m difficult and ọ gị wụ my last child hope this that gị asị ya go to your father amụteliwe gị ebe ọ nọ

Gekwue naanị nwaanyị. O nwekwuru some men that are wicked. Look, let me just tell you, omume ọma ka esi ibe ya. My dear brother, gị na-eme ihe na-agara onye a mege me ka ọ na-ewute onye nwere conscience. Yeah. Ọ bụ otu ihe jiri nwee divorce here and there because ọwa adịghị na-acalculate acalculate eme gịnị eme. Ọ nọrọ ka onye jiri lụọ nwaanyị genotype ya la ya na-amatch are you getting me ịhụ na onwe na anaghị my dear brother gị wee man nwere conscience jee mewe ihe mgbe a girl who doesn't have conscience ihe ndị a wụ ihe i kwesịrị ifind out earlier even before dating the girl asụ ka ụlọ na-amata ka ị na-study ya jụ kpasuo ya iwe one day legodi reaction ị ga-ahụ nwa nwere conscience ị ga-ama nwa bụrụ ịzụla pure water na akpịrị kpọga ya nkụ

ị mata conscience mara na ọwụ nwa who can never forget easily who cannot forget easily my dear brother you go put in ị chọọ imere ihe gị mere ya ihe after all ọwụ akụ niile nwoke kpara ga-eme gịnị ga-abachi uru otu anyị kpata ọkwa Kraịst kwuru ekwu a na-awa agha mkpụrụ ndị ga-ada n'elu okwute eme gịnị ndị ga-ada ebe ala nwanyị nwere mma mere gịnị so nwoke ọ bụla kpaga ego mara na ị ga-akpa ego trouble ị ga-akpa ego iji eleta ezinụlọ ị ga-akpakwa ego iji eme inyo maka ọ dị very important. ya tachara Very asa important.